Agus anois ar an líne tá Eoin Ó Ceannabháin, iarrthóir olltoghcháin don chomhaontas Pobal Seachas Brabús nó People Before Profit i mBaile Átha Cliath Láir. A Eoin, fáilte go dtí an clár. Cén chaoi a bhfuil tú? Ok, go breá. Tá 'fhios agam go bhfuil cáil ort mar cheoltóir, a Eoin. Sula labhraíonn muid faoin olltoghchán, an féidir leat ar dtús a insint dom, dóibh siúd ag éisteacht linn inniu nach bhfuil ar an eolas, beagáinín faoi do chúlra agus an fáth ar chuir tú suim sa pholaitíocht? Yeah, bhuel, so de réir a chéile chuir mé suim ann, ó tá bíonn roinnt rudaí tá mé ag ceapadh a tharlaíonn go minic. a théann i bhfeidhm ar dhaoine ach is cuimhin liom go háirithe in 2014 nuair a thosaigh Iosrael ag déanamh buamáil ar Ghaza, go ndeachaigh sé sin i bhfeidhm go mór orm féin, gur thosaigh mé ag foghlaim níos mó faoin bPailistín agus ina dhiaidh sin gur thosaigh mé i mbun feachtasaíochta frithchogaíochta agus frithchiníoch chomh maith, bhí mé ag plé le United Against Racism agus ina dhiaidh sin. bainteach le feachtaisí tithíochta agus roinnt rudaí eile ach yeah so thosaigh mé, ghlac mé ballraíocht i bPobal Seachas Brabús i 2016 ansin agus tá mé gníomhach leo siúd ó shin.
OK, luaigh tú cúpla ábhar náisiúnta agus idirnáisiúnta ansin. Eoin, cad iad na hábhair is mó a bhfuil do pháirtí ag díriú isteach orthu san olltoghchán seo agus an féidir leat a rá liom an bhfuil aon ábhar ar leith sa bhreis a bhaineann le Bhaile Átha Cliath Láir?
Bhuel, is dóigh, ó thaobh an pháirtí go ginearálta, an rud atá á rá againne ná go bhfuil os cionn céad bliain anois ann do d'Fhianna Fáil agus d'Fhine Gael agus go gcaithfear fáil réidh leo má tá muid ag iarraidh dul i ngleic leis na géarchéimeanna atá os ár gcomhair amach, géarchéim na tithíochta, an ghéarchéim aeráide, géarchéim sláinte, costais bheatha agus go bhfuil sé léirithe ag na páirtithe sin, ag Fianna Fáil agus Fine Gael, nach bhfuil siad sásta seasamh suas do ghnáthdhaoine agus go háirithe mar shampla leis an tithíocht agus seo ceann de na rudaí is tábhachtaí tá mé ag ceapadh do go leor daoine ar an go leor daoine sa toghchán seo ná an tithíocht. Tá brabach ollmhór á dhéanamh anois ag forbróirí móra agus tiarnaí talún corparáideacha agus tá praghas na tithíochta agus praghas cíos goite, tá sé go hiomlán craiceáilte. Agus i ndáiríre, caithfimid fáil réidh le, stopadh ag brath ar an margadh príobháideach agus an rud atá á rá againn ná go dteastaíonn comhlacht stáit le tithíocht shóisialta agus tithíocht incheannaithe a thóigeáil. Ach tá sé sin le feiceáil is dóichí le chuile chuid den eacnamaíocht, mar shampla leis an gcóras sláinte chomh maith. Tá cóir leighis sa gcóras príobháideach má tá daoine in ann an, you know, má tá an t-airgead ag daoine agus go minic íocann daoine an t-uafás airgid, airgead atá acu ar éigean le cóir leighis phríobháideach a fháil agus ansin mura bhfuil an t-airgead ag daoine tá siad ar liostaí fada Agus sin, is dóichí, sin an meon céanna agus an pholaitíocht chéanna a chruthaíonn é sin. So, yeah, leis an bPobal Seachas Brabús. Is muide an t-aon pháirtí atá ag rá nach féidir goil isteach i gcomhrialtas le Fianna Fáil agus ná Fine Gael má dhéantar é sin. ndáiríre gur, nach n-athróidh rud ar bith, tá sé sin feicthe againn leis an bPáirtí Glas agus le Páirtí an Lucht Oibre, nuair a chuadar siúd isteach, i ndáiríre an rud a bhí againn ná tuilleadh Fianna Fáil agus Fine Gael. So, tá muid ag iarraidh rialtas de chuid na heite chlé agus tá muid ag iarraidh brú a chur ar na páirtithe eile a rá, atá ar an eite chlé go ginearálta, nach. nach rachaidh siad isteach i gcomhrialtas le Fianna Fáil agus Fine Gael.
OK, tá an-iomaíocht i mBaile Átha Cliath Láir, a Eoghain, agus roinnt mhaith iarrthóirí aitheanta ann, nach bhfuil? Tá, tá, cinnte, yeah. Tá, tá, tá go leor daoine ag seasamh agus daoine nua ag seasamh chuile sheachtain, so. Ach tá muid gníomhach anseo sa gceantar le roinnt mhaith. Le blianta anois i ndáiríre leis an bPobal Seachas Brabús i mbun feachtasaíochta agus tá ag éirí go maith linn ag caint le daoine ar na doirse so tá súil agam go mbeidh toghchán maith againn agus tá muid ag iarraidh, you know, a léiriú go, go bhfuil go bhfuil rogha eile ann seachas an gnáth an gnáth rud a bhfuil daoine ag fulaingt, you know, le Fianna Fáil agus Fine Gael.
Ok. Conas atá an comhcheangal atá agaibh i bPobal Seachas Brabús le Solidarity nó an Páirtí Sóisialach ag dul ar aghaidh, síleann tú, a Eoghain?
Go maith, yeah. So beidh iarrthóirí againn anois in chuile, beagnach chuile dháilcheantar idir an dá pháirtí. agus yeah tá súil againn go n-éireoidh linn suíoch, bhuel ní fios céard a tharlós ariamh i dtoghchán ach tá súil againn go n-éireoidh linn cur leis na suíocháin atá againn idir an dá pháirtí, go n-éireoidh leis an dá pháirtí cur leis sin agus go mbeidh muid níos láidre le chéile sa Dáil ina dhiaidh sin.
OK. Cad é an difríocht idir Pobal Seachas Brabús agus Solidarity an Páirtí Sóisialach, an féidir a rá liom, a Eoghain?
Yeah. Bhuel, déarfainn gurb é an phríomhdhifríocht, tá roinnt difríochtaí beaga ann ach níl an t-am againn dul isteach ansin uilig ach an phríomhdhifríocht déarfainn ná leis an Pobal Seachas Brabús gur páirtí 32 contae muid, I dtraidisiún James Connolly, tá muid gníomhach ó thuaidh, tá MLA againn, Gerry Carroll ó thuaidh, tá roinnt comhairleoirí contae againn ó thuaidh chomh maith agus sé an páirtí céanna atá i gceist thuaidh agus theas agus an rud atá uainne ná poblacht sóisialach, 32 contae, agus tá muid i bhfabhar pobalbhreith ar an teorainn agus, bhuel, bheadh ort, de réir mo thuiscintse, tá roinnt fadhbannaí ag Solidarity le cuid de sin. Níl mé ag iarraidh a rá go díreach, bheadh ort labhairt le duine eicínt eile faoi, duine eicínt ó Solidarity faoi sin ach de réir mo thuiscintse, sin an phríomhdhifríocht, gur páirtí 32 contae muid. agus gurb é an páirtí céanna thuas thuaidh agus theas atá i gceist. Ok.
Tá a fhios agam go bhfuil an Páirtí Sóisialach Trotscaíoch. An bhfuil mórán daoine i Pobal Seachas Brabús atá Trotscaíoch freisin, a Eoghain?
Bhuel, níl. An rud atá i gceist leis an bPobal Seachas Brabús is páirtí de chuid na heite clé radacach atá i gceist. Tá daoine ann ó thraidisiúin ó thraidisiúin éagsúla ann agus you know déarfainn féin go you know mar shampla go bhfuil tá sin gur fiú foghlaim ó dhaoine a bhí ag troid ar son na sóisialachais tríd an stair uilig, so mar shampla James Connolly in Éirinn, leithéidí. Leithéidí Trotsky, leithéidí Rosa Luxemburg, tá go leor daoine eile ann ar fiú foghlaim uathu, Marx féin agus yeah, tá tá muid breá oscailte faoi sin. Ní thabharfainn thabharfainn eco-socialist orm féin seachas ní ní shílim go gcabhraíonn na téarmaí seo sa lá atá inniu ann, mar shampla you know is is fiú a bheith ag léamh agus ag foghlaim faoin stair agus faoin méid a tharla sa stair ach caithfidh muid úsáid a bheith, caithfidh muid ár gcuid polaitíochta a chur chun cinn sa lá atá inniu ann. So, thabharfainn féin eco-socialist orm féin agus sílim go bhfuil go leor daoine sa bpáirtí a cheapann an rud céanna ach, you know, is sóisialaí muid go ginearálta.
Ach níl sibh go hoifigiúil Trotscaíoch, níl? No, no, ní, ní, ní, ní, ní, no, no, ní, Ní, no, ní hea, no. No, Eh, just, is cuimhin liom blianta fada ó shin nuair a raibh an SWP ar bun, eh, bhí Richard Boyd Barrett eh, agus teachta dála nó eile a- a- agaibh agus bhí siad i SWP agus bhí an SWP ce- eh, ceapaim ansin mar Trotscaíoch nach raibh? Yeah, yeah, well, yeah, agus is dóigh go bhfuil tá sin ceart. Um, ach, uh, Yeah, bhuel, ach ní, ní, ehm, tá mé ag ceapadh go b'in é an, sin é an sórt lipéad a chuirfeadh daoine taobh amuigh den pháirtí, den bpáirtí, eh, cuid acu, ehm, you know, tugann muid féin sóisialaithe, sóisialaithe orainn féin, ehm. Agus yeah, sin a bhfuil i ndáiríre. So níl fhios a'm, níl fhios a'm cén fáth go bhfuil sé so tábhachtach anois ach tá, you know, b'fhearr liom, is é mo shin go bhfuil sé níos suimiúla mar gheall i ndáiríre le plé a dhéanamh ar seo a bheadh orainn. d'fhéadfainn cúpla uair a chloig a chaitheamh ag caint leat faoi stair na heite clé agus seo agus siúd agus an eagraíocht seo agus an eagraíocht siúd agus an gaol a bhí acu lena chéile ach níl fhios agam an bhfuil sé sin chomh húsáideach sin anois agus níl fhios agam an bhfuil an méid sin suim ag daoine ann. Sílim gur fiú foghlaim ó stair ach i ndáiríre caithfimid a bheith ag gníomhaíocht anois san aimsir láithreach agus you know, tá muid, you know, a a gcuid polasaithe a chur os comhair an phobail agus troid ar ar ar a shon siúd. Ok, bhí sé deas caint leat ar Raidió inniu an chéad uair ann. Sula n-imíonn tú, an féidir leat tuar éigin a thabhairt dom faoi cé hiad na Teachtaí Dála a cheapann tú a bheidh tofa nó atofa ag do pháirtí san olltoghchán?
Níl mé cinnte, tá sé, bíonn sé deacair a rá i gcónaí. Tá, cinnte tá muid, tá súil againn go gcoinneoidh muid na suíocháin atá againn agus tá cúpla áit eile, sílim, go bhfuil seans againn suíocháin a bhuachan agus, yeah, agus ní bheadh a fhios agat in áiteachaí eile, you know, bíonn, tarlaíonn rudaí aisteach, tarlaíonn rudaí, you know, ach, ach tá muid ag iarraidh a chur os comhair dhaoine, you know, an rogha, you know, vótáil ar son páirtí sóisialach, páirtí atá sásta goil i ngleic leis an rialtas agus nach rachaidh isteach i gcomhaontas le Fianna Fáil ná Fine Gael, sin atá muid ag iarraidh an rogha sin a thabhairt don méid daoine agus is féidir. So beidh an rogha ag daoine beagnach chuile dháilcheantar vóta a chaitheamh ar son Pobal Seachas Brabús.